welcome to the background so ineyo nkhani iyiyi ineyo ndinakhala pansi leroli ndikuganiza kuti ah, kodi anthu amene amayendetsa dzikoli anthu amene akuyendetsa zinthuzi iwowo mmakwawomo like sakhala pansi kuganiza bwinobwino kuti kodi zinthu zomwe tikupangazi ndi mavuto amene tili nawo mu dziko muno zofunika ndi ziti like saganiza kuganizira anthu mu dziko muno cause there is no way zinthu zochititsa manyazi magayizi za manyazi akuti a MACRA a MACRA akufuna agule zipangizo za pa intaneti zofufuza anthu omwe akufalitsa nkhani zabodza zipangizozi ndi za 1.5 million dollars yomwe ili 2.6 billion kwacha kumalawi kuno nde tingopereka chitsanzo let's say uh, bakili muluzi bakili muluzi ali sadziwa kuti bakili muluzi ndi ndani kapena mwina pali peji inayake yoti munthu sadziwika kuti akupanga zinthu zija ndi ndani ndiye munthu uja akupanga posti zinthu zoti ndi zabodza chimashini chija chikhozano kufufuza kuti munthu uja ali kuti chanchani eh? ndiye chimashini zimashini zimenezi ndi za 1.5 million um, million dollars yomwe ili 2.6 billion kwacha nde zinthu zinazi magaizi zinthuzi nde nzamanyazi do you even know how many people are suffering kumalawi kuno anthu akusowa chithandizo chakuchipatala anthu kumasafala instead of kutenga 2.6 billion kupanga invest mu zinthu zo- za- zodziwika bwinobwino kumalawi kuno you guys want to buy chimashini chofufuza anthu kuti ah, i don't know kuti adzimangidwa kaya kuti chani i don't know this is so embarrassing ndiyeno as i said akunena zokuti ati a MACRA akufuna agule eti nkhani yoti akufuna agule komano news zakunja zikunena zokuti ati a MACRA zipangizozo ati agula kale let me show you the video Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA) has bought a 1.5 million US dollar tool to monitor fake news, misinformation, and

so which is which chifukwa kunyuzi kwinako kunjako akunena zoti macra has bought Macra has bought a 1.5 million US dollar tool bought it means ndikuti chagulidwa kale chinthucho kumalawi kuno akuti a macra akufuna agule nde i'm just confused kuti which is which agula kale kapena akufuna agule this is so sad izi nzochititsa manyazi nzochititsa manyazi you see how people can be you see how selfish rich people can be zoti kudzipatala malo pena amachita kusowa kuti patient uyo agona kuti mabedi ndi oti athaitha instead of why don't we just look at those kind of things kuti kodi ku- kumalawi kunoku chinthu zinthu zomwe zofunika zikonzedwe ndi ziti zo 2.6 billion why that's a lot of money so you guys want to buy chimashini mwayiwala mavuto akuchitika kumalawi kuno I know, it, I, I know it's not okay kuti munthu azikhala alilikiliki pa social media kufalitsa zinthu zaboza that's not okay komano tiyeni tiganizeni tiyeni tiganizeni ngati anthu magayizi 2.6 billion waja kugula zinthu zipangizo mwaiwala mavuto aku malawi kuno you forget how people are suffering in malawi hey zamanyazi like this is not okay i don't know kuti mwagula kale zipangizo kaya simunagule komano news yakuti mwagula kale nde zizi nzopatsa chisoni ndithu like zachisoni kwambiri and i just don't know what to say So guys, you tell me what do you think about this? Do you think it's that's do you think it's a good idea kapena it's not a good idea? Ineyo ndapereka opinion yanga kunena zokuti ndalama iyi ya 2.6 billion wa ndalama yambiri yoti kumalawi kunoku ikhoza kupangidwa invest mu zinthu you know zinthu zaphindu komanso kuthandizanso mu dzipatala muja kuthandiza zinthu zambirimbiri ndithu so tell me what do you guys think about this do you think this is a good idea kapena ndi idea yopepera kwambiri so i'll be waiting for your comments komanso i'll be reading your comments kuti kodi anthu ati chani thank you guys so, so much for watching this background ngakhale background imeneyi ndiyochititsa manyazi kwambiri this is so embarrassing embarrassment oh.